umme kulthum yemwe ali mwana wa uqba ibn abi muait radiyallahu anha ananena kuti ndinamumva mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama akunena kuti laisa alkadhabu sali munthu onama apa zimene akuthandauza kunena ndi munthu iweyo sumawerengeresedwa kuti iweyo uli gulu onama kapena kuti mawu ako amene ukulankhulawo samawerengeresedwa kuti pamene iweyo ukunama pa mntha- pa nkhani pa nthawi itiyo alladhi yasluhu baina nnas pa nthawi yomwe chanichi iweyo ukufuna kuyanjanisa pakati pa anthu ukupita kwa uyu kukamuuza zinthu kupita kwa uyu kukapita kukamuuza zinthu zonse zimene kuuze- muku- muku- mukauza uyu kukauza uku cholinga chawo kuti anthu wa for example kuti sakugwirizana cholinga kuti ayanjane agwirizane ndiye angakhale pamene papa kupeka boza kuti ukuziwa wakuti uja wakuti uja amakukonda kwambiri izi ndizi ndizi ndizi kulankhula zabwino zokhazokha kuti uyuyu mumtima mwake mukopeke kuti mpaka chidani kapena kuti mkwiyo womwe ali nawo uja kuti uchoke mpaka chanichi anthu ayanjane limenelo simalongezeranichi kukhala boza fayanmi khairan kuti kutenga uku kukafikisa nama yanmi imeneyi kuti kukafikisa zabwino kwa uyu kutenganso zabwino kukafikisa za kwa uyu wa au yaqulu khairan kapena kuti munthuyo ukulankhula zabwino za munthu winayo kapena iwe kongozilankhula wekha kuti wakuti amati zakuti zakuti zakuti zakuti zimene chanichi zili chanichi zoti munthuyo akopeke

kuti akuloleza pa china chake kuti boza kuliloleza boza fi shay'in pa chino china chase mimma yaquluhu nnas pa zomwe anthu amalankhula illa illa fi thalathin kupatula mu zinthu zitatu tani kuti munthu ukunama ukunama pa nkhani yani ya nkhondo mwina wapita iweyo ukatenga chanichi uh, information kuchokera kwa adani

pakati pa anthu zimenezo zikuloledwa kuti ukhoza mo kuyika boza koma bozalo uonese kuti chanichi anthuwo ukalankhula zimenezozo zimene umene- zimene ungapange pamene popozo ngati ngati lili boza uonese kuti boza lakelo lili chanichi in the end ma results ake akhala abwino kuti anthuwo ayanjana zimene zikuloledwa wa hadithu rajuli imraatahu ndi mkama mawu okamba nkhani yokamba mwamuna kumkambira mkazi wake zikuloledwanso pamene papa kulankhula mawu ochanichi kaya achikondi kaya ena alionsewo kuti mm, chanichi cholinga choti mwina chikondi chanu chiya- chiya- chiya- chiwonjezereke wa hadithu lmara kapena kukamba mkazi kwa mwamuna wake zinthu zina zimenezo zikuloledwa eya hadithi yathu ndimeneyo main point ya hadithi ndi mutu umene tinawu al islahu baina nnas kuyanjanisa pakati pa anthu za nkhani zaboza ena mwina tikhoza kumakhala ndi mafunso ochuluka kuti zikukhala bwanji kodi akutiwuza kuti pali boza lololedwa eya pali boza lololedwa ndithu zimenezo mu bukhu lomweli lizabwera kusogoloku tikazafika babu almanihiyu anhu kuti zinthu zimene zili zolesera kuzipanga imamu nawawi anayika babu ndithu kuti kodi boza liti lomwe chanji lili kuloledwa pamenepopo anatambasula ndithu kuti kutambasula Hadith iso inabweranso kumenekoko anayika nkubwera ndemanga zawo ndiponso anakamba kumenekoko kuti atambasula momveka bwino ku bukhu lake la chanji la maduwa ma adhkar kuti kumenekoko anatambasula bwino Imam Nawawi

bima la yubtilu haqquha, koma kuti uname kwa mkaziko osati kunama koti ndi yani zomwe zingawononge maufulu ake ayi. Ndiponso mkazi akuloledwanso kutero koma kuti maufulu a mwamuna wake kuti asawonongekepo. Ka an yaqula, monga kunena, kunena munthu mwamuna kunena kuti an anti kadha wa kadha iwe uli mwakuti mwakuti wa ana uhibbuki ine ndimakukonda mawu ngati amenewowo akuzikuloledwa kutero wa nahwu dhalika ndi zina zotero wa tauriyatu ahsan ndipo tauriya kunena kupinda kulankhula mopinda kapena chanichi mosembeza mawu zimenezo zili bwino pa nkhani ngati zimenezizi pamwe analoleza mtumiki salama chanichi kupanga chanichi kunamapa kuti zikuloledwa kutero fa inna nabiya sala salama idha arada ghazwatan warra bighairiha chifukwa chakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama akafuna kuti akamenye nkhondo kuti mtumiki salamayo amalankhula kuti samapanga samasindikiza kwa anthu aja kuti anichi makamaka kwa adani kuti awaphochola nthawi itiro kapena kuti awafikira litiro samafikira samakifinga fix day koma kuti amapanga chanichi amasiya mmalere kuti asakuziwa koma mwini wake mtume salama akuziwa kuti tsiku lakuti tikhoza chanichi kupanga attack anthu akuti mmenemo ndi mmene zilili kuti boza limenelo likuloledwa ndithu loyanjanisa pakati pa anthu